EITV abonné mandiw mali kɔnɔ ani mali kɔkan aw bisimila an ka bi dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan bi bakurubaw filɛ tile fila lajɛba dɔ kɛra kunnafonidi kan ani lafamuyali kan porozɛ malidenko fɛ sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan nin dɔgɔkun kibaruya in na san kalo tan ni fila kɔnɔ kalo kɛrɛnkɛrɛnnen tannen don min ye sunkalo kalo ye yala sun yɛrɛ ka kan ka kɛ cogo di silamɛw fɛ sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan nin dɔgɔkun kibaruya in na aw bisimila kokura i n'a fɔ n y'a f'aw ɲɛna cogo min na bakuruba tɛmɛnenw na kayi dugu kɔnɔ kunnafonidi ani lafaamuyali lajɛba kuncɛra porozɛ malidenko fɛ alamisadon fevriye kalo tile duuru san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ tile fila kɔnɔ mara ɲɛma porozɛ ɲɛmɔgɔw ani sigida ɲɛmɔgɔw ye hakilina falenfalen kɛ sigida yiriwali ani bɛn ni kelenya sabatili kan tile fila lajɛba dɔ kuncɛra bi alamisa febiriye kalo tile duuru san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ kayi jagokɛlaw tɔgɔ la soba kɔnɔ min kun bɛ ka tali kɛ kunnafolidi ani faamuyali kan porojɛ malidenko kan ni o bilara sen kan minisiriso fɛ min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ malidenw fara ɲɔgɔn kan bɛn ani kotoɲɔgɔntala sabatili la jamana kɔnɔ sigi in daminɛ baaraw ɲɛmaya tun bɛ marabolo ɲɛma bolo ka laɲini ye min ye o ye bɛn ni kelenya ani lakana ka sabati jamana kɔnɔ nka lakana tɛ se ka sabati bɛn ni kelenya tɛ se ka sabati fantanya kan gɛlɛya kan o de kama laɲiniw bɛ kɛ yaasa baara minnu bɛ kɛ basigi ni lakana ɲinini siraw fɛ eh, yiriwa fana ka fara olu kan ni yiriwa ma kɛ lakana tɛ sabati sabula eh, sɛgɛn bɛ na ni fɛn caman ye sɛgɛn bɛ mɔgɔw bila ko caman na nka ni fura sɔrɔla sɛgɛn na a ka can mɔgɔw cɛ kɛlɛ bɛ dɔgɔya wa lakanabaliya fana bɛ se ka kɛlɛ kosɛbɛ an ka sigidaw la o de kama gouvernement ye laɲini kɛ a dɛmɛbaga jɛkuluw fɛ ka nin projet nin bila sen kan k'a ɲɛf'u ye k'a fɔ an mago bɛ nin na yaasa ka basigi ka na an ka sigidaw la o de kama banque mondiale sɔnna ka a financer so bɛ boli maa bɛ busan kɛ ka a senna diya donc anw ta y'o ye ministre tɛ se ka kɛ yan wagati bɛɛ a ye ne bila ka na ka na baara lajɛ u bolo ka population euh, sensibiliser k'a fɔ nin projet in dun kun b'a la pour que o baaraw ka kɛ donc n bɛ na ni yan mɔgɔw n b'a lajɛ ɲɔgɔn bolo mobilisation ni adhésion min b'a jɛ an bɛ jɛ k'o bɛɛ korize ka a tɛ komi kayikaw ma dɔn dɛ kayikaw dɔnna kayikaw bɛ yɔrɔ caman yan bi ne b'a kalama parce que ne bɛ bamakɔ donc mais o t'an bali k'a fɔ k'an bɛ jɔ ka tɔw makɔnɔ au contraire an kɔni bɛ taa de donc tɔw fana bɛ euh, i sama an nɔfɛ voilà donc assemblée générale nin kɔrɔ de y'o ye bi hali bi mɔgɔ minnu nana dɔ nana a tun ma fɛn dɔ faamuya n'a nana sali kɔnɔ a b'o faamuya dɔ nana a ye fɛn bɛɛ faamuya mɛ a yiranyirannen don n'a nana sali kɔnɔ ni ɲɛfɔli kɛra ye yiranyiran min tun b'ale la ale fana bɛ b'o kɔnɔ nin tile fila lajɛ kun tun ye ka sigidalamɔgɔw kunnafoni ani k'u lafaamuya porojɛ malidenko kɔnɔ kow ani a waleyacogo kan kabini kunun fo bi an ye baro sigi o baro ka laɲini tun ye ka kunnafoni di communautéw bɛɛ lajɛlen ma malidenko kan o hukumu kɔnɔ kunun n'o tun ye a tile fɔlɔ ye baro in sigida fɔlɔ ye kayi gouverneur ani conseil régional président ani autoritéw bɛɛ ani légitimité traditionnelle bɛɛ société civile an farala ɲɔgɔn kan ani CDQw ani organisation socio professionnelle ka kunnafoni di kɛ o tɛmɛnen kɔ bi sɔgɔmada in na an ye commune ruraliw fara ɲɔgɔn kan ka se ka o kunnafoni kelen in di u ma kunnafoni laɲini ye mun ye projet malidenko komi a waleyali daminɛna an baarakɛɲɔgɔn don an jɛɲɔgɔn don parce que n'i ye projet malidenko ta a bɛ lawaleya cogo min ye n'an b'a fɔ ko DCC développement conduit par les communautés o bɛ taga ni communautés yɛrɛ ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye parce que projet in bɛ kɛ olu yɛrɛ ka laɲini de kɔnɔ proze in bɛ waleya olu yɛrɛ de fɛ an kɔni ta ye k'u dɛmɛ donc n'o bɛ kɛ n'aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma aw ka bɔ ɲɔgɔn kalama walasa ka gɛlɛya minnu b'a la k'olu wuli gɛlɛya minnu fana bɛ na k'olu kunbɛn donc baara in fanba kɛra o de la ɲininkali caman kɛra proze in yɛrɛ taabolo kan proze in ka laɲini kan an b'a fɔ dɔrɔn proze in laɲini a bɛ boli la ka malidenw kara ɲɔgɔn na ka bɛn ni kelenya ni karama nati mali kɔnɔ ka basigi ni hakilisigi nati jamana in kɔnɔ a togodaw la ani vilaziw bɛɛ la donc o faamuyara o resultatw sɔrɔla parce que dugu dɔw la kɛlɛ tun bɛ dugu dɔw la bɛnbaliya ni ɲɔgɔn faamuyabaliya tun bɛ dugu caman na malidenko kɛra sababu ye ka dan kari u la ka bɛn nati ka faamuyali nati ni lajɛ in kɛra sababu ye ka dɔ fara porojɛ in faamuyali kan aw yɛrɛ b'a ka besoin prioriser k'a d'olu ma o bɛ financement ɲini aw ye aw yɛrɛ b'a ka bureau sigi comité de développement villageois o bɛ occuper a ka kow la mais malidenko dan ye ka financement ɲini aw ye a t'a gérer aw ye a t'a ka bureau sigi aucune pression sur vous projet dɔ bɛ na sa k'u bɛna château jɔ i ye ba tɛ jiko t'i la o mais mun ko b'i la e yɛrɛ de y'o fɔ sirako de b'i la i yɛrɛ y'o fɔ ou bien jiko de b'i la i yɛrɛ de y'o fɔ et puis mɔgɔ wɛrɛ t'a gérer dugu mɔgɔ yɛrɛ de bɛ sigi don bureau in na wari bɛ di o bureau de ma ka fɛn fana gérer vraiment c'est la première fois projet ka sɔrɔ mali kɔnɔ mun bɛ nin bɛɛ kɛ population ye projet malidenko ka kan ka waleya marabolo wɔɔrɔ kɔnɔ Min laɲini ye jamana ɲɛmaaw fɛ bɛn ni kelenya ani jɛɲɔgɔnya ka sabati sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛtɔnba min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen don taamadenw ladɔnni ma oim u ye minɛndi dɔ kɛ ka ɲɛsin maliden minnu gɛnna ka bɔ tungataga sira fɛ olu ma alamisadon fevrier kalo tile duuru sanba fila ani mugan ni wɔɔrɔ kayi marabolo ɲɛmaa general de brigade musa sumare ani minisiri min ka baara bɛnnen don maliden minnu bɛ tunga la olu ka kow ɲɛnabɔli ma o nɔnabila tun bɛ o kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni mali sanfɛ kɛlɛcɛw ka san bi duuru ɲɛnajɛ baaraw kulumukarili laɲɛnamayali ye kunu alamisa fevriye kalo tile duuru sanba fila ani mugan ni wɔɔrɔ hakilinajigin na nin kɛnɛ in sigira mali sanfɛ kɛlɛcɛw ka ɲɛmaa general de brigade alu boyi jara ka ɲɛmaaya kɔnɔ Sun ye silamɛya jɔsen naaninan ye min bɛ waleya silamɛw fɛ kalo kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ ni o ye sunkalo ye o la sa wale jumɛnw de ka kan ka kɛ walasa ka nin kalo barikama in ɲɛsigi walasa ka faamuyali sɔrɔ o ko kan an ka jɛ k'an ɲɛmada gamala kɔti ka sɔrɔlenw na silamɛya ye kalo tan ni fila ye

an nisɔndiyalen don ka fara an ka seli de kan an bɛ jɛ an bɛ Alahu subahana wataala tanu o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ kisi caman ɲini Alahu subahana wataala fɛ a ka kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye Mahamadu Musitafa ye a n'a ka sahaba ɲumanw a n'a ka so dunkew ni maa o maa mana tugu o la fo ka taa se alikiyama jɔ don ma an bɛ Ala deli yarabi Ala k'an bɛɛ lajɛlen fara o maa sanumaw kan alhamdulilayi rabi alamina Alahu subahana wataala b'a fɔ an ka alikuranɛ kalan la ko sunkalo ye kalo ye a ka kan mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya nisɔndiya ye jumɛn de sabula ni sunkalo kalo jɔra e maa min ɲɛ na o ye ala tanuba de ye ala tanu fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn de ye sabula maa dɔw bɛ yen a bɛ n'u sɔrɔ kɛnɛya la mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ n'u sɔrɔ bana la an bɛ ala deli yarabi ala an bɛɛ lajɛlen ta kɛ hɛrɛ tun sun ye limaniya de kɔ sun ye limaniya de kan sabula ni sun limaniya t'i la a ka gɛlɛn i ka se k'a kɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ sun mais sun limaniya t'u la kuwa ya parce que u b'a fɔ dɔw ko ko ni n sunna n bɛ sa ni n sunna n ka suma bɛ wuli ni n sunna ni bana bɛ n na a bɛ wuli kuwa ayi sabula ko buna hadamaden ka kan ka sitanɛ fana koron parce que sitanɛ bɛ buna hadamaden sɔrɔ a ko ko n'i fara kɔrɔ ni buna hadamaden fara dɔrɔn ale bɛna don jelisiraw de ni ɲɔgɔn cɛ o ye kan ka sun pour que ka se ka sitanɛ bɔ an farikolo ni ɲɔgɔn cɛ farikolo dun ka di o ye jelisira min ye kuwa sabula ni hadamaden sunna ka kɔngɔ muɲu ala ye ka minnɔgɔ muɲu ala ye i bɛn'a ye ko hadamaden fɛn bɛɛ denmisɛnninya de kuwa an bɛ min wele ko jeunesse yɛrɛ de ye fɛn kosɛbɛ bɛ conseiller nin ko in na sabula hadamaden i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ denmisɛnninya la k'i ka denmisɛnninya tɔnɔbɔ yanni ka taa se mɔgɔkɔrɔbaya ma kuwa denmisɛnninya tɔnɔbɔ yanni ka taa se mɔgɔkɔrɔba ma parce que n'i m'i ka denmisɛnninya tɔnɔbɔ n'i taara mɔgɔkɔrɔba ma a ka gɛlɛn i ka se ka fɛn caman kɛ yala sun wajibiyalen don mɔgɔ jumɛn de kan ani sun yɛrɛ kɔnɔ fɛn jumɛnw de dagalen tɛ sunkalo la fɔlɔ a sariti fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye juma de ye maa min yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ ni e datigɛlen don aa ka sun fana ma y'a kɔnɔna la dɛ yɔrɔ bi o de ye nɔgɔyalen bɛ an fɛ yen kosɛbɛ ani dɔw fana bɛ yen u bɛ sun i bɛ t'a sɔrɔ sun tigɛ wagati fana la I bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw de kɛlen bɛ ka na dumuni dilan ka d'u ma i n'a fɔ sungurun dumuni dilannen don ka na d'u ma o ye min ye sariya la a tɛ bɛn maa maa kan k'i kɔlɔsi min na tugun ani n'i sunna fana sun tanamafɛnw caman fana bɛ yen mɔgɔw kan ka dabila i b'a dɔn bi an ka ko fana bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ réseaux sociaux de ye an bɛ sun an bɛ tila ka journée bɛɛ fana kɛ tiktok mafilɛ la facebook mafilɛ la ja jugu caman b'a kɔnɔna la a bɛ fɛn caman bɔ buna hadamaden yɛrɛ ka sun baraji la kuwa n'i sunna i kan ka fɛn bɛɛ kɛ pour que ka se ka olu ko ninnu éviter a ka ɲi e yɛrɛ ma kosɛbɛ kuwa maaw dɔw fana bɛ yen u bɛ sigɛriti bila ni sun donna wagati min na ee ni sun tigɛra tuguni ee u bɛ tila k'a fɔ k'u bɛ sigɛriti min fana o ye wale jugu cɛjuguba de ye sabula sun ye juma de ye i k'i yɛrɛ minɛ yɛrɛminɛ de don kuwa an ka se k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ nin wale ma e ye kalo kelen bɛɛ kɛ e bɛ ka i yɛrɛ minɛ fɛn min kɔnɔna la o kalo bannen kɔ tuguni e bɛna tila ka wale jugu min kun ma ye la kalo kelen kɔnɔna la i bɛ t'a sɔrɔ kalo kelen kɔfɛ dibi yɛrɛ sun a bɛ fɔ ko bi yɛrɛ dibi tile mugan yɛrɛ i bɛ t'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ta tiɲɛna yɛrɛ sabula u bɛna taa sugu kɔnɔna la ka taa u yɛrɛ ka barajiw bɛɛ lajɛlen cɛn u bɛna kɛ feere jugukɛw ye u b'a fɔ ko seli ɲɛkɔrɔlaw sela mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ burun-burun ka bɔ a la dibi tile mugan i b'a dɔn o ye walejuguba de ye bi min nɔgɔyalen don an ka société fana kɔnɔna la sun jɔyɔrɔ ka bon an ka diinɛ la i n'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon an ka kɛnɛya la cogo min o la sa ala ka ɲinan sunkalo sunko ɲuman di an ni silamɛden bɛɛ lajɛlen ma Alihamdulila rabi alamin kalo tɛmɛnen yɛrɛ fana k'a daminɛ arajaba la arajaba tile bisaba o bɛ sun sunmakɔnɔ fana tile bisaba bɛɛ fana sun ka na fara sun alihamdulila mɔgɔ caman bɛ bi fana bɛɛ lajɛlen bɛ ka sun bi sabula a ko sunna don kuwa sunna don ka sunna don a ka min wagati tun ka bon yɛrɛ kosɛbɛ a ka cɛsiri yɛrɛ tun ka casɔ kalo ninnu kɔnɔna la kuwa dɔn ni maa min fana sera ka sun kɔnɔna la i bɛna ye a bɛ kɛ lafiya ye buna hadamaden yɛrɛ ma kuwa parce que sun ye fɛn ye kuwa a bɛ ka ɲi kɔni mɔgɔ hadamaden ma kosɛbɛ i bɛ sɔrɔ bana kɛmɛ bɛ yen mɔgɔw b'a ɲini ka dɛsɛ mɛ n'i sunna alihamudulila rabi alamin a bana bɛ tila ka bɔ i la kuwa i yɛrɛ t'a dɔn bɔn mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen n'u bɛ ka sun tigɛ i bɛ ka sun tigɛli dɔn ji kalaman min na i b'a fɔ ko ala ka nin kɛ ne ka farikololabana fura i bɛna ye dɔn bana bɛ ban ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a dɔn bana in banna lahala min yɛrɛ la kuwa o de tun ye nin balanta ye kan nin kunnafoni damadɔ in de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaruyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la iai tv tele min b'aw dɛmɛ ni ka aw ka laɲiniw sabati aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ